N baden maliyɛnw a ni ɲɔgɔntuma fasoden mankan don donc bi video in a bɛ sɔn ka janya dɔɔni mais janya in kun b'a la ee a bɛ sɔn ka peut-être farinya dɔɔni fana dɔw ka faamuyali cogo la donc bi n bɛna kuma ee karamɔgɔw bɛ mali diinɛ ɲɛmɔgɔw diinɛ tɔntigi ninnu u b'a fɔ mun ma ko baara k'u bɛ ka baara kɛ donc u ka baara u ka réalisation donc n bɛna n da maga o de la ale ne ka sɔrɔ ka hakilina di baara yɛrɛ ye mun de ye effectivement baara yɛrɛ yɛrɛ kan ka kɛ cogo min na a n'olu bɛ ka mun yira k'o ye baara ye n bɛna hakilina di olu de kan donc notamment n bɛ exemple dɔ di mɔgɔ fila kan mali la baara bɛ se ka ɲɛsin olu ma cogo min na dɛmɛ bɛ se ka ɲɛsin olu ma cogo min na n'o bɛ kɛ baara ye maliyɛn bɛɛ fantanden bɛɛ silamɛ bɛɛ ma an ka jamana kan donc n bɛna diinɛ jɛkulu fɔ mais particulièrement n bɛ n baser ansaridini de kan ko i n'a fɔ an b'a fɔ an fɛ yen cogo min na ko n'i bɛ kungo yiri tigɛli daminɛ k'i b'a daminɛ si la sa yiri tɔw b'a dɔn ko tulonkɛ tɛ yen nɔ donc la an b'a daminɛ ansaridini na an bɛ ansaridini baser ale kan sa ansaridini mana yɛlɛma sisan ka sira ɲuman ta ka dɛmɛ yɛrɛ yɛrɛ sira ta silamɛya ye dɛmɛ mun fɔ association tɔ foyi tɛ mali la mun b'i sigi k'i fana t'o sira ɲɔgɔnna ta barisa bi bi in na hali n'i jugu ye sonsan ye a fɔ k'a a tulo ka jan bɛɛ b'a dɔn ansaridini fanga min b'u la mali kɔnɔ fanga min b'u la diɲɛ kɔnɔ donc n'olu ye sira mun ta a ka ca ala fɛ tɔw b'o de sira tɔgɔma komi an ɲɛ b'a la cogo min na bi bi in na u ye waso sira de ta yɛrɛ yira sira de ta k'an ka karamɔgɔ layɛlɛ diɲɛ bɛɛ sanfɛ u y'o sira de ta dɔ de fana kɛra tendance ye bi karamɔgɔ fɛn fɛn mana wuli a bɛ kɛ yɛrɛ yira de n ka mobili n ka so n ka dutɛrɛ n ka don yan fɛ n ka bɔ yan fɛ o de la an b'a kɛ ni ansaridini ye walasa a ka kɛ misaliya ye tɔw fana ma sabu olu de ka kuma ka ca tile fila in na k'u ka karamɔgɔ bɛ critiquer k'u ka kɛwale ɲumanw tɛ fɔ u ye baara ɲuman minnu kɛ olu tɛ fɔ donc an bɛn'u ka baara kɛlenw yira en même temps an bɛ sɔrɔ ka hakilina di eh, mun de ye baara yɛrɛ yɛrɛ an fɛ walasa a nafa ka se an ka jamana ma a nafa ka se fantan bɛɛ ma cogo min na donc an bɛ don eh, video kɔnɔ an bɛna ninnu u yɛrɛ ka réalisation ɲɛfɔ u yɛrɛ video mun kɛ ka yira kɔrɔlenw b'a la kuraw b'a la en tout cas mun y'olu ka réalisation mun ye baara olu fɛ donc u yɛrɛ kanubaga dɔw ɲumanna donc ni o dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ ko création d'emploi k'u bɛ ka baara créer jeunes ye donc an bɛna don video kɔnɔ aw yɛrɛ bɛ image lajɛ a bɛ sɔrɔ ka hakilinaw di a kan ka taa dɔɔni dɔɔni

ee hali firawuna yɛrɛ ye ala ye ko kɛ a tɛ fɔ ka ban quoi mɔgɔw bɛ yen ko kɛra mun ye a yɛrɛ ka a ka bon hakili yɛrɛ ma mun yɛrɛ bɛ u yɛrɛ tun ko f'u ko k'olu yɛrɛ kɛra ala ye silamɛw a yɛrɛ b'olu dɔn karamɔgɔ a yɛrɛ b'olu dɔn donc laban de ka gɛlɛn laban o de ka gɛlɛn an ka miiri laban na ala ka labanko ɲuman d'an bɛɛ ma donc nin tun ye dɔrɔn k'a da u ka introduction in kan donc ala ye ko k'i ye an ka miiri a laban na ala ka labanko ɲuman d'an bɛɛ ma nin ye an ka tɔndenw ye min ye ansar tɔnden ye ansar tɔnden minnu bɛ bɔ bamakɔ kɔnɔ walima ni a ka di i ye i b'a fɔ ko mali tɔndenw ninnu sanga ni wagati bɛɛ ni ala ka jɛ ye ni karamɔgɔ yɛrɛ kanu ani tɔn yɛrɛ baara kanu denmisɛnninw b'a la denmisɛnnin minnu si bɛ san tan ka taa bila mɔgɔkɔrɔbaw la mɔgɔkɔrɔba minnu si bɛ san bi wolonwula u bɛ bɔ ni wele bɛ kɛ don o don wele bɛ da u ma sanga ni wagati bɛɛ ka na u ka wari bɔlen kɔfɛ k'u ni di ansar bɛ se ka kunnawolo sɔrɔ cogo min an balimaw u de filɛ nin ye baara la dingɛ min n'u bɛ k'a sen dingɛ in mɛtɛrɛ hakɛ fo i yɛrɛ ɲɛ u bɛ ka nin baara in kɛ fi sabililahi e ni ala ka jɛ ye karamɔgɔ min ye an ka ɲɛmɔgɔba ye dugu mana jɛ ɲɛnajɛ wɛrɛ wɛrɛ yɛrɛ min bɛ karamɔgɔ la o de ye baara in ka n'i jɔ n'i sen jɔ baara in na a ka tun ka d'a ye a yɛrɛ k'i bolo don baara in na nka an ka tɔnden minnu bɛ bamakɔ u tɛ sɔn karamɔgɔ k'a bolo don nin baara in na o la n balimaw a ye baara ninnu kɛtɔla lajɛ n balimaw a ye dingɛ min a ye dingɛ in ye sisan dingɛ min tun sennen bɛ dingɛ in janya n y'a fɔ a ye cogo min na n'ala sɔnna a ma ni ala ye mawuludi ɲuman yira la a bɛ dingɛ in janya mɛtɛrɛ hakɛ dɔn wa k'a ta dingɛ in sanfɛ fana fo ka taa bila kɔfɛla la adamaden de jɔlen bɛ ka bɔgɔ sen ka jigin n'a ye fo ka taa bila dugumala la nin ye jama de ye jama hakɛ min bɛ yan n t'a jama hakɛ dɔn wa n bɛ fɛ ka min fɔ aw ye fɛn o fɛn filɛ nin ye kɛnɛ kan yan mɔgɔ si tɛ yan min tɛ ansari ye si tɛ yan fana min tɛ a ka cotisation sara n balimaw baara wagati sera dɔgɔtɔrɔso o jɔli komi karamɔgɔ yɛrɛ y'a fɔ a ye cogo min na o bɛna o nɔgɔyara ni mɔgɔw ye minnu bɛ ka n y'a fɔ aw ye cogo min na k'a ta dingɛ in sanfɛla fo ka taa bila dingɛ dugumala la cɛkɔrɔbaw fara denmisɛnninw kan u bɛɛ de bɛ ka baara kɛ nin cogo in na tan a bɛɛ ye tɔndenw de ye wa u bɛ ka baara in kɛ cogo min sanga ni wagati bɛɛ baara in bɛ ka kɛ o cogo la n badenw nin yirakun tɛ ala dɔwɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔso min tun fɔra aw ye dɔgɔtɔrɔso in a bɛna dɔgɔtɔrɔso in ja ye sisan dɔgɔtɔrɔso in kɔni nɔgɔyala baara kura min bɛna daminɛ sisan o de ye an ka misiri min n'an tɛ fɛ min ɲɔgɔn ka ye mali kɔnɔ misiri cira kaban misiri baara de bɛna daminɛ

k'a fɔ ko n ye misiri jɔ k'o ye jihadi o t'a ye o t'a ye o tɛ jihadi ye misiri jumɛn in jɔ e y'a faamu wa ɔ misiri jɔ tɛ jihadi ye dɛ a jɔbaga ninnu u bɛɛ bɛ jahanama kɔnɔ fana ayi ɲunkun ma n ko a tɛgɛ sa a lakali yɔrɔ o yɔrɔ ka di a tɛ se ka sɔsɔ sabu n b'a fɔ nin ka jaabi
An baden maliyɛnw aw yɛrɛ a ye sirifukɛ mankan mɛn dɛ kuma kɔni a bɛɛ y'a mɛn ko mɛnko ye fɔkoba donc a yɛrɛ de filɛ k'a fɔ donc misirijɔlaw u bɛ taa jahanama de kɔnɔ directement n t'a dɔn n'a ni ala de bɛnn'o la wa ou bien mun de don donc k'ale yɛrɛ bɛ sa o kɛlɛ la misiri jɔbaliya kɛlɛ parce que ni misiri bɛ jɔ hɛrɛ de bɛ dɔgɔya jamana kɔnɔ an tɛ hɛrɛ sɔrɔ donc denmisɛnninw dun mobiliselen de filɛ u bɛ misiri jɔ de la dingɛ sen la dɔgɔtɔrɔso o jɔyɔrɔ banna presque maintenant nin ye dingɛ sen ye misiri de bɛ ka daminɛ tan u b'o baara de la nin ye ten o tara u bɛ ka denmisɛnninw bila u k'u ka jahanama donni passeport de tigɛ wa u yɛrɛ k'u ka jamana jahanama donni ticket tigɛ wa donc an m'a faamuya donc ansaruw n bɛ kuma la n'aw de ye a y'aw ka karamɔgɔ ka kumakan lamɛn ani aw bɛ ka waleya min kɛ aw fana k'o lajɛ n'a sɔrɔ aw bɛ diinɛ de kɔ aw bɛ ala de kɔ n'aw bɛ kira de kɔ n'aw bɛ mun kɔ aw yɛrɛ k'aw miiri a ka kumakanw ta k'u analize a ka kɛwalew fana lajɛ aw bɛ baara min na tan n'a sɔrɔ a bɛna mun lase aw ma serifu yɛrɛ dun ko kana ka daluya de bɛ ɲɔgɔn na misiri jɔlaw aw bɛ taa jahanama de kɔnɔ k'a t'a fɔ ni daluya t'a bolo aw dun tɛ taa ɲininka daluya la daluya min y'a bila k'a fɔ a k'a fɔ aw ɲɛna jan'a k'a k'aw yɛrɛ don jahanama la ten fu falaki donc mɔgɔninfinya kun ye hakili de ye mɔgɔ ka miiri ni hakili ye
n balimaw nin ye mobili ye ansaru ala sɔnna ansaru a ye mobili min san k'a di karamɔgɔ ma mun n'an b'a fɔ ko a ye mobili min san k'a di karamɔgɔ ma ansaru kɔnɔ tɔnden kelen mana baara min kɛ an b'o jate k'a fɔ ko diɲɛ ansaru bɛɛ de ye o kɛ nin ye mobili ye mobili min ye Land Cruiser VXR V8 option 2009 sɛbɛn ni mobili in kan ka bɔ 2009 de la ni mobili in valeur une valeur de 50 millions mais ala sɔnna mɔgɔ damadɔ minnu sɔrɔla ansaru kɔnɔ n'u ye mobili in san k'a di an karamɔgɔ serifu usumani madani hayidara ma an b'a fɔ ko diɲɛ ansari bɛɛ de y'a kɛ barisa ansari kelen mana baara ɲuman kɛ ansari bɛɛ de y'o kɛ ansari kelen mana baara jugu kɛ ansari bɛɛ de y'o kɛ voilà donc a ye mobili ye donc ansaru ye mobili san k'a di karamɔgɔ ma donc mobili valeur 50 millions donc ne bɛna question poser tuguni dɔrɔn ka da karamɔgɔ yɛrɛ ka kuma kan donc yala mobili in sanna cinquante million k'a di karamɔgɔ ma mobili wɛrɛ tun tɛ karamɔgɔ bolo wa ou bien mobili wɛrɛ minnu tun b'a bolo olu tun tɛ se ka nin mobili in bɛna baara min kɛ olu tun tɛ se k'o baara kɛ wa walima a kun ye mun ye sa cinquante million miliyɔn bi duuru franc CFA wari la o bɛ se tun ka mun de ɲɛ sigida la ale sigida la yen nɔ fantanw ye u se ka fantan da min tun bɔ fantanya la fantanya da min ka dahirimɛ sɔrɔ nɔgɔya dumuni nɔgɔya san kelen kɔnɔ ou bien ka baara yɛrɛ sɔrɔ fantan mun ye mun bɛ se ka to u bɛ s'u yɛrɛ kɔrɔ ala de b'o da dɔn maliyɛnw yɛrɛ aw yɛrɛ fana b'o da dɔn mais a ka d'olu ye ka cinquante million ta k'o don mobili la sɔrɔ k'o filmer k'o exposer k'a yira an na a n'a manaw kura de don a ma deli ka boli donc hali ni ɲɔgɔnna douzaine o ka dɔgɔ serifu la donc u bɛ fɛn wɛrɛ ale de ka ɲi ka tɛmɛ diɲɛ yɛrɛ faama bɛɛ kan nin mobili in kɔnɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan donc o de olu ka laɲini ye serifu ka bila minan kɔnɔ c'est que mɔgɔ yɛrɛ ma deli ka bila minan min kɔnɔ n'o de ye diinɛ ye ne b'a fɛ a ka na ni daluya ye k'a yira an na mɔgɔ min nana n'o diinɛ ko parce k'a ka diinɛ lase aa ni kira tun y'a ka diinɛ lase kɛ tan tɔ de ne ma la ni diinɛ tun bɛ bɔ ɛɛ ɛɛ makan na ka madina sɔrɔ parce que wagati la land cruiser v8 tun tɛ yen mobiliw tun tɛ yen mais diinɛ ye diɲɛ fan bɛɛ sɔrɔ donc an ka hakili to o yɔrɔnin na maliyɛnw

dɔw ko ko ko du caman bɛ hayidara bolo i ta den bɛ tiɲɛ e ye nin de ye o i ma senegali ta ye i bɛ i bɛna cote d'ivoire ta ye i ye faransi ta de ye ani mali ta kongo ta bɛ yen burkina ta bɛ yen gabon ta bɛ yen et puis an b'a jɔ italie k'a jɔ espagne k'a jɔ belgique k'a jɔ malta k'a jɔ angleterre k'a jɔ diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen na a ye seyidi sek serifu usman madani hayidara ka so n'o ɲɛngoya y'i minɛ i ta den ka tiɲɛ hasidi i ta den bɛ tiɲɛ bilayi hasidi mako salen don a ma fɛn y'a la fɔlɔ an badenw foli ani tanu ni barika da bɛ ka taga aw bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ diɲɛlatigɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an b'aw fo k'aw barika da aw ɲɛ bɛ video min na aw ɲɛkɔrɔ nin ye nin ye video ye min kɛra kunu juma le 18 8e mois 2017 abijan kɔnɔ ɛɛ an karamɔgɔba seyidi sherif usman madan haidara a ye bɔli laban min kɛ cote d'ivoire kɔnɔ a ma wagati jan bɔ ten kosɛbɛ karamɔgɔ ka o bɔli la cote d'ivoire ni a ye Côte d'Ivoire dugu caman yala Ansar Dine Islamiya min bɛ Abidjan ani Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen u y'a laɲini min ka du dɔ jɔ an karamɔgɔ Aseyidi Sherif Ousmane Madani Hayidara ye Abidjan kɔnɔ o du min n'o bɛ ka jɔ an karamɔgɔ Aseyidi Sherif Ousmane Madani Hayidara ye o du in de image filɛ nin ye aw ɲɛkɔrɔ ɛɛ an baden Ansar minnu bɛ jeunesse kɔnɔ abijan n'a a kurukara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ olu de bɛnn'a kan ni ala sɔnna ko ni ala ye juma o juma da olu bɛna birikiden gosi ala yɛrɛ jati kama n'u karamɔgɔ hɔrɔma ye n baden maliɲɛw donc an bɛna kuma yɛrɛ sisan ka an da se mm, baarako ninnu ma o de y'a to n ye u ka réalisation dɔw yira ka tila sisan u ka jeune dɔ n'a b'a fɔ a yɛrɛ ma ko sadisi saja a bɛ intɛrɛnɛti kan donc nin y'u ka administratɛri dɔ ye walasa k'u mankutu ɲumanw fɔ intɛrɛnɛti kan kɔmi u y'a ye mɔgɔ caman ye bɔli daminɛ sisan nɔ ka wale dɔw fɔ wale minnu cɛ man ɲi u ka ko kɔnɔna na donc administratɛriw de fana b'u bolo bɔnnen don fan bɛɛ intɛrɛnɛti kan minnu b'a essayer k'u mankutu ɲumanw fɔ donc nin cɛ in sen b'o la donc a ye pɔstu dɔw de fɔlɔ yira sisan mun b'a yira ko karamɔgɔ bɛ ka diɲɛ jɔ a bɛ afiriki jɔ a fait de la création d'emploi a bɛ baara créer jeunes ye tout ça donc après n y'a ka video min bila n'a diminen bɛ ka kuma o la donc e yɛrɛ bɛ k'a fɔ faso de bɛ jɔ eh, jamana bɛ jɔ jɔlikɛla de don donc a diminen bɛ ka video kɛ sisan a bɛ ka mɔgɔw dɔgɔya donc ɲɛngo de ye mɔgɔw ye mɔgɔw ta bɛ tiɲɛ u bɛ so jɔ karamɔgɔ ye diɲɛ fan tan naani presque a ye diɲɛ fan tan naani bɛɛ citer effectivement o ye tiɲɛ de ye a dun ka poste min na jɔli bɛ ka kɛ poste min na n'a bɛ ka réalisation ninnu fɔ a ma so mun jɔra karamɔgɔ a m'olu fɔ mais sinon a diminen video la sisan a bɛ ka wasobaganciya kumaw fɔ la donc tiɲɛ de don o yɔrɔ ninnu ye sow de jɔlen don karamɔgɔ ye fan bɛɛ donc a da kan ka mɔgɔ yɔrɔw fana na k'o fara u ka réalisation kan n'a sɔrɔ u bɛ diinɛ tagali la ɲɛfɛ n'a sɔrɔ u bɛ silamɛya kɔnɔ wa so jɔra karamɔgɔ ye diɲɛ tan fan tan naani mali yɛrɛ fan tan naani bɛɛ donc est ce que diinɛ de b'o fɔ wa so b'i bolo kaban yɔrɔ dɔ la ou bien karamɔgɔ kan ka so kan ka jɔ a bɛ se ka wele yɔrɔ yɔrɔ ma ko eh, dugukolo bɛ fan o fan karamɔgɔ kan ka so kan ka jɔ o de y'aw ka laɲini ye wa donc an ma foyi faamuya o la donc ne yɛrɛ ka faamuyali la ne bɛ se ka fɛn mun yɛrɛ nin kɔnɔna ninnu bɛɛ la mun nafa bɛ se fantanw ma silamɛw ma maliyɛnw ma u ye diinɛ wɛrɛ mɔgɔw ma dɔgɔtɔrɔso ninnu dɔgɔtɔrɔso ninnu o ye koba ye sabu u bɛ banabagatɔ furakɛ fantanw bɛ furakɛ ni se bɛrɛ tɛ mɔgɔ minnu ye donc n kɔni n y'o de kuma mɛn wagati don dɔ bɛ semaine kɔnɔna na u ka hôpital sherifula mun bɛ bamakɔ nin ko consultation bɛ kɛ mɔgɔw ye fu je pense que est ce que u fana ka fura yɛrɛ fana dɔ tɛ d'u ma fu don dɔ kɔnɔ semaine na mais don bɛɛ tɛ don dɔ la peut être furakɛli bɛ kɛ wari la hali n'o de don o ye ko ɲuman ye don dɔ ka sugandi mɔgɔw ka furakɛ fu o ko ka ɲi donc dɔgɔtɔrɔso jɔ o ye ko ɲuman ye ansar aw bɛ fo la serifu a bɛ fo la mais k'a b'o la sisan o eh, kalanyɔrɔ jɔ madrasaso jɔ ninnu ou bien u yɛrɛ ɲuman ko centre eh, eh, eh, islamique centre de formation islamique jɔ ninnu ne kɔni ka miiri la o ti fasojɔ sira ye fewu ce centre de formation islamique mun de bɛ taa kalan yen nɔ wa doctrine ninnu de bɛ taa kalan yen nɔ certes u b'a fɔ ko diinɛ de bɛ taa kalan denmisɛnninw kunna ne ka miiri la ni kalanso bɛ jɔ a tun ka kɛ kalanso ye an ka jamana bɛ fonctionner ni kalan min ye o de bɛ taa kalan mɔgɔw kunna o n'a ka d'aw ye yɛrɛ a bɛ se ka diinɛ kalan o kɛrɛfɛ ka mɔgɔw diinɛ fɛnw ɲɛfɔ mɔgɔw ye diinɛ ye mun fɔra kuranɛ kɔnɔ k'o fɔ mɔgɔw ye nɔ mais ni a ka kalanyɔrɔw dayɛlɛ an bɛɛ dun b'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na an ka jamana nin kɔnɔ o tɛ ansaridini kelen tendance bɛɛ de ye mun mana ka kalanso yɔrɔ ninnu dayɛlɛ u ka madarasa ninnu dayɛlɛ u ka doctrine bɛ taa kalan yen nɔ u ka tagabolo de bɛ taa kalan yen nɔ walasa denmisɛnninw bɛ lamɔ n'u ka kanu ye cogo min na u ka batoli fɛɛrɛw de bɛ tigɛ o yɔrɔ la k'o kalan denmisɛnninw kunna ne fɛ o tɛ fasojɔ sira ye fewu wa n bɛ na ni misaliya ye k'a fɔ donc o forum centre formation islamique ninnu ɛɛ ɛɛ a n'an ka jamana tɛ taa cogo min na donc u yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ bɛ na n'o k'o preuve di ni n tilala kuma la sisan n b'o o fana yɔrɔ yira a la donc ale ni misirijɔ yɛrɛ fana bon serifukɛ yɛrɛ o kuma ban ayidara yɛrɛ ko ko misirijɔla bɛɛ bɛ taa jahanama kɔnɔ directement k'ale yɛrɛ bɛ sa o kɛlɛ la ko misiri kana jɔ ko sinon ko hɛrɛ tɛ kɛ jamana kɔnɔ donc misirijɔ o tɛ fasojɔ baara ye donc centre islamique eh, de centre de formation islamique n'u ka madrasaso ninnu ne fɛ o tɛ fasojɔ fana sira ye mun yɛrɛ ye fasojɔ sira in na dɔgɔtɔrɔsojɔ n'a bɔra o fana na a tɔ ye mun ye ka sow jɔ karamɔgɔ ye ka mobiliw san karamɔgɔ ye ka sow jɔ karamɔgɔ ye ka mobiliw san karamɔgɔ ye a n'a denw ye donc u bɛ ka vivre i n'a fɔ roi donc mɔgɔw tɔw bɛ cucucu u nɔfɛ donc hali n'an b'a fɔ fana ko ɛɛ eh, nin fɛn ninnu diinɛ ɲɛmɔgɔ kura ninnu diɲɛ laban diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu k'u bɛ na ni kɔlɔlɔ ye faso kɔnɔ k'a tɛ faso jɔ an b'a fɔ ka da mun kan o image tɛmɛna kɔfɛ n'an ɲɛ bɛ denmisɛnninw na jeunes na ansaridini mɔgɔ yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ filɛ so jɔyɔrɔ nin na a kɛra abijan ta ye a kɛra bamakɔ ta ye misiri jɔyɔrɔ ni hôpital jɔyɔrɔ nin k'a bɛɛ ansaridini mɔgɔ donc baarakɛden bɛɛ ansaridini mɔgɔ de ko mɔgɔ wɛrɛ si t'a la wa k'u bɛɛ b'u ka cotisation de sara wari saralen kɔfɛ u bɛ ka na nin baara kɛ fi sabilila ye donc denmisɛnninw jeunes vaillants minnu bɛ se k'u ka énergie n'u ka compétences bila faso baara la u bɛ u yɛrɛ ka baaraw la ka dahirimɛ sɔrɔ k'u ka denbaya balo olu de b'u cɛ ɲɔgɔn kɔ ka taa yan fɛ ko serifukɛ ka so bɛ ka jɔ ou bien ko dɔgɔtɔrɔso bɛ ka jɔ serifukɛ ye donc k'u bɛ taa baara kɛ fi sabilila ye et pendant ce temps là jɔn de b'olu ka denbaya balo n'a kɛra fi sabilila ko de ne fɛ n'a ye denmisɛnninw bila baara la o kɛra ansaridini mɔgɔ o ma kɛ ansaridini mɔgɔ ye kɔmi u bɛ ka baara de kɛ wari kan ka d'u ma parce que so bɛ jɔla wari de la tout le budget a été voté logiquement n'a kɔni a ye association hɔrɔn de ye donc sara kan ka d'u ma parce que denbayatigiw de don a yɛrɛ ko denmisɛnninw b'a la san ta fo cɛkɔrɔba san bi wɔɔrɔ wa san bi wolonwula donc wari kan ka d'u ma sara kan ka d'u ma a man ka kɛ fufalaki o tɛ fufalaki ko ye sisan nin ye ka jeunes tɔ bila perdition la dɔw yɛrɛ b'u ka baara jɛ nin kosɔn ka taa nin ko la ko kɔrɔ ko karamɔgɔ baraji ɲini daba yɛrɛ donc an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o sens la a bɛ se k'a fɔ ko nin bɛ jeunesse tiɲɛ a bɛ mɔgɔw lasegin kɔ de sa ni baara bɛ kɛ baara kan ka nafa de las'i ma mais karamɔgɔ bato baara a b'o karamɔgɔ bato baara in a bɛ ka mun de nafa las'aw ma an yɛrɛ ɲɛ bɛ jeunes ninnu na mun bɛ ka nin baara min kɛ ɲɛmanɔgɔsi minnu bɛ mɔgɔ ninnu kan n tɛ ka mɔgɔ dɔgɔya dɛ mais kuma tiɲɛ ka fɔ yeko ye fɔko ban mɔgɔw yɛrɛ ɲɛ b'a la maliyɛnw yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔw ɲɛmanɔgɔsilen de tugulen don karamɔgɔ ninnu kɔ e ka laɲini tɛ sabati karamɔgɔ ninnu kɔni bɛ ka kɛ baana ye olu de bɛ ka kɛ baana u bɛ ka kɛ masa ye donc nafa jumɛn b'o la n'a fɔra k'a bɛ jeunes lasegin kɔ o exemple dɔw ye a yɛrɛ image ye Côte d'Ivoire so jɔyɔrɔ ta Mali yɛrɛ so jɔyɔrɔ ta jeunes cɛkɔrɔbaw de bɛ ɲɛmanɔgɔsi la nin yɔrɔ in na yen nɔ ko fisabililayi ko karamɔgɔ baraji ɲini a baraji in a bɛ ka mɛɛn baraji in kɔni tɛ ka se dɛ parce que baraji ɲini kun ye i ka diɲɛnatigɛ laɲini ka sabati i ka se ka i ka diɲɛnatigɛ kɛ ka ɲɛ ka jɔ i ka denbaya kɔrɔ ka se k'i ka denbaya ta en charge ka ko k'i yɛrɛ diɲɛnatigɛ kɔnɔna na ou bien n'a sɔrɔ ko wɛrɛ min b'a la o f'u k'o fana tiɲɛ fɔ a ɲɛna parce que u bɛ to k'a fɔ fantanw ɲɛna ni kunfin minnu bɛ tugu u kɔ ko lahara de don ko lahara ɲini de don donc ni lahara ɲini de don an bɛ ka lahara ɲini an ka ɲinɛ diɲɛ kɔ mais aw bɛ ka diɲɛ ta k'an ka lahara ɲini o tɔla mun de don diɲɛ mobilibaw diɲɛ sankansobaw diɲɛ sobaw diɲɛ diɲɛ muso ɲumanw fɛn bɛɛ b'aw bolo diɲɛ kɔnɔ aw bɛ k'a fɔ k'an ka lahara ɲini mun na aw fana tɛ lahara ɲini ni lahara ko in de ye tiɲɛ ni lahara in de ka di ni hɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛ yen nɔ an bɛɛ k'o ɲini ne ma foyi de faamuya nin ko in na karamɔgɔ a ye nin ɲɛfɔ aw ka kunfinw ɲɛna ni mun de tiɲɛ ye mun ye bɛɛ ka bɔ a tiɲɛ kalama an ka sɔrɔ ka taga o sira kan sinon ka an mɔgɔw to fili la aw yɛrɛ bɛ ka mun fɔ aw bɛ k'o contraire kɛ donc k'an kana n da mɔgɔw fana kuma na o fana tɛ bɛn eh, jɛ kɔnɔna na donc n bɛna eh, cɛ n ko n ye min fɔ eh, silamɛ jeunes yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ dɔ ale bɛna kuma dɔ kɛ donc ça ça vaut preuve par rapport à ko hali eh, centre de formation islamique ninnu ko a ni an ka jamana ko tɛ taa an ka jamana eh, kalan tɛ ani an ka jamana kalan a ni an ka jamana tagabolo tɛ taa forcément donc n n'o preuve yira a la n b'ale yɛrɛ ka kumakan k'a la k'o lamɛn
elaji ibrahim bubakar keyita nin projet in a bɛ a ɲini kan gundo ni bangi la a bɛ ka dossier in suivi a bɛ ka a b'a hakili la a ka san naani bilan kɔnɔ anw kɔni arabophones anw bɛ se ka fɔ alhamdulilayi c'est la première fois anw ka jate jamana ko la c'est la première fois ni i bɛ terrorisiw ɲini i bɛ anw ɲini o domaine kɔnɔ hakili bɛ jigin anw de la ni a fɔra ko radicalisme religieux i hakili bɛ jigin anw de la mais ni jamana ka intérêt partager kuma sera anw tɛ jate a tɛ dɔn ko anw bɛ yen c'est la première fois considération dɔ ka da anw kan k'an ka jeunes jate min bɔra ka kuma sisan bénéficiaire tɔgɔ la a y'a ka master a ye san naani de kɛ master nɔfɛ a ye maîtrise kɛ Sénégal université islamique la faculté de la dawa la ka tila ka taa ka master kɛ Tripoli min bɔra ka kuma sisan mais a bi mali kɔnɔ sa a ti foyi la o ɲɔgɔnna ba kelen n'i ko yanni fitiri cɛ an b'o bɔ k'o di a ma minnu ti foyi la jamana yɛrɛ t'a dɔn ko a ka chômeurs don c'est la première fois an bɛ ben kattra ka gouvernement an b'i fo ka ibrahim bokar keyita fo donc n baden maliyɛnw aw yɛrɛ bɔra ka maki ba kumakan lamɛn donc ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye k'olu ka jate mali kɔnɔ jamana hɛrɛ tilali ko la donc olu ye jɔn ye arabophones minnu bɛ centre euh, de formation islamique kalan ninnu kɛ ou bien u bɛ taa arabu kalan ninnu kɛ jamana wɛrɛw ka diinɛ kalan ninnu kɛ donc voilà nin y'a preuve de ça veut dire que diinɛ kalan in ni arabuya arabu kalan nin a n'an ka jamana tagabolo tɛ taa parce que jamana bɛɛ n'i tagabolo de don an fɛ yen an ka langue ye langue officielle français de don tubabukan baaraw bɛ kɛ tubabukan de la an fɛ yen hali ni baara yɔrɔ la bamanankan bɛ fɔ mais baara bɛ kɛ tubabukan na sɛbɛnniw tout ça a tɛ kɛ arabukan na donc ne nana k'e bɛ arabukan de kalan ne t'a dɔn e bɛ fɛ ka taa jamana n'u sariyaw n'u baaraw tɛ kɛ ni arabukan ye e bɛ fɛ ka t'o jamana développer n'o cogo jumɛn na donc a faamuyali ka gɛlɛn donc cɛ yɛrɛ filɛ k'a fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ de a ka kɛ mɔgɔ baden de bɛ yen n'u y'o kalan ninnu kɛ mais sans diplôme don u sigilen don u tɛ foyi la bon c'est sûr hali tubabu kalanna dɔw bɛ yen diplômé sans emploi u tɛ baara la kuma tɛ minnu ye arabu kalan kɛ jamana tagabolo ni minnu ka kalan tagabolo tɛ taa donc ne tɛ se k'o faamuya n yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ i yɛrɛ kana tubabukan bɛrɛ mɛn mais n'i taara kalan kɛ i n'a fɔ science kalan ni dɔgɔtɔrɔya kalan ka taa kɛ arabu kalan o bɛ se ka faamu i bɛ se ka na jamana dɛmɛ n'o ye mais n'e ye diinɛ de kalan ou bien ka arabukan kalan mais i ma kalan i ma dɔnniyaw kalan n'a ye jamana bɛ jɔ ni dɔnniya mun ye e bɛ fɛ ka espérer ka na baara sɔrɔ la cogo di jamana kan donc an fo kana fo k'a faamuya donc n'a bɛ ekɔlisow dayɛlɛ a kɛ ekɔlisow ye diinɛ kalan bɛ kɛ ekɔliso mun na a ma fɔ k'a kana diinɛ kalan denmisɛnnin a ye diinɛ yira denmisɛnnin na a base yir'u la k'u dege arabu kalan na walasa u ka se ka kuranɛ kalan arabukan na u ka arabukan mɛn n'u bɛ seli suraw fɔ u k'a dɔn u bɛ mun fɔ mais an ka jamana bɛ jɔ ni kan mun ye an ka kalan kɛ n'o kan ye ou bien an ka discipline kalan n'o kan ye formation kɛ n'o kan walasa an ka se ka sen don jamana jɔ la a kana kɛ tantɔ an ka kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye mɔgɔ bolo i n'a fɔ e yɛrɛ bɛ ka fɔ cogo min na aw tun lakodɔnnen tɛ aw tun kɔfɛ de nin y'a siɲɛ fɔlɔ de i yɛrɛ bɛ ka minisiriw fo ka jamana ɲɛmɔgɔ fo donc nin bɛɛ y'a preuve de silamɛya kalan mɔgɔ t'a contre la mais i yɛrɛ de bɛ jateminɛ kɛ fɛn min b'i arranger i bɛ jamana min kɔnɔ e bɛ sigida min na fɛn kan ka kɛ cogo min kɛ n'e y'i pan o kunna ka kɛ cogo wɛrɛw la n'o fana kɔlɔlɔ kɛra min ye i kan k'o fana assumer donc o fana ka bɔ ka fara kan donc c'est toujours dans le cadre de jamana jɔ quoi jamana jɔ bɛ kɛ cogo min na e yɛrɛ de b'o fɛɛrɛw tigɛ i b'a dɔn kaba i bɛ jamana min kɔnɔ jamana in sigilen don kan min kan a sariyasunba ye mun ye donc o bɛ boli cogo min na e de bɛ laɲiniw kɛ walasa i tagabolo ka taga n'o ye o tɛna bɛn e ma e de kan k'i yɛrɛ bɛn o ma mais ni gouvernement bɛ se ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ walasa jɔyɔrɔ ka sɔrɔ an balima olu ye toujours faso ka ɲɛtaga sira kan a bɛ diya maliyɛn bɛɛ ye parce que ni jamana ka jɔli de bɛ bɔ o kɔnɔna na ala k'o latigɛ donc n bɛ fɛ k'o yɔrɔnin de fana yira aw la k'a fɔ n'a fɔra ko centre de formation islamique ninnu jamana jɔ baara t'olu ye forcément donc nin y'a misaliya dɔ ye donc an bɛna continuer sisan nɔ ka don eh, dɛmɛ yɔrɔ parce que an ka video a tun diɲɛ b'o olu ɲɔgɔn de cɛ k'a yira ninnu bɛ ka baara min kɛ k'a fɔ k'o de ye baara ye notamment ansardini mɔgɔw ou bien diinɛ wɛrɛ mɔgɔw parce que u bɛɛ ka kumakan de ye an ye misiri jɔ an ye madarasasow jɔ an y'a don tan an y'a bɔ tan maintenant sisan ale ni baara yɛrɛ yɛrɛ dɛmɛ kan ka ɲɛsin mɔgɔ minnu ma mali la o mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n bɛna n da so o exemple dɔw ma ou bien hali ni mali yɛrɛ tɛ dɛmɛ dɔ bɛ se ka kɛ cogo min na walasa aw ka jɛkulu ninnu u sigi kun u yɛrɛ définition ye mun ye o kana sɔsɔ donc n bɛna exemple dɔw di olu kan notamment n bɛna kuma Mandela ye visite dɔ kɛ janvier kɔnɔna na Paris kɔnɔ ka taa denmisɛnninw ja ta mun bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ Faransi dugukolo kan Paris siyɔrɔ t'u bolo donc n bɛna Burama Dunbiya fana ale bɛ Mali la donc bɛɛ kan ka Burama Dunbiya dɔn kolotugula don a yɛrɛ bɛna représenter ale ni Buwa Fontu fana donc fana ka histoire bɛna ale fana bɛ fatɔ furakɛ kɛ fi sabililahi donc n bɛna an bɛ video kuncɛ n'olu saba ye donc an b'a daminɛ ni mandela ka yɔrɔ ye
gɛlɛya jumɛn bɛ aw kan
ne fɔlɔ ka mɔgɔw fo fo bɛn su

ee n bɛ taa baara kɛ i hakili sigilen de don soko la i sɛgɛnnen de tɛ parce que nin nɛnɛ in na i tɛ se ka sinɔgɔ u bɛ si la cogoya min na an bɛna a lajɛ ka avancer ka u ka tantiw yira voilà quoi vraiment c'est chaud

hali bi aw bɛ sɔgɔlen mali sajo tv de la ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔna na l'entraide voilà merci mon cher frère euh, zumana traoré voilà an balimakɛ yɛrɛ min bɛ a ye fana balima don il est traoré euh, yusuf traoré a fana bɛ yan quoi ale c'est le je crois c'est le seul malien euh, yusuf nabila yusuf yusuf e kelen maliyɛn de bɛ yan e kelen maliyɛn de bɛ yan a voilà donc euh, zumana tarawele i balimakɛ an bɛɛ balima don nka voilà yusuf tarawele ale kelen maliyɛn de bɛ yan quoi euh, n ba de maliyɛn donc n bɛna mun fɔ ka da mandela ka nin yɔrɔ in ta kan en fait c'est que ansaridi mɔgɔ interpellé ka aidara interpellé donc k'a fɔ ko maliyɛnw bɛ kɔlɔlɔ la faransi dugukolo sanfɛ ansari mɔgɔw yɛrɛ b'o la mɔgɔ wɛrɛw b'o la mun tɛ ansari ye silamɛw b'o la mɔgɔ b'o la mun tɛ silamɛ ye denbayatigiw n'u ka denw mɔgɔ bɛ yen mun bɛ si kɛnɛma n'u denw ye pɔnw jukɔrɔlaw la donc nin yɔrɔ in na ko maliyɛn kelen de tun b'o yɔrɔ in na o y'o yɔrɔ in ye bon nin ɲɔgɔnna tan ɲɔgɔnna muganw bɛ faransi kɔnɔna na paris kɔnɔna na donc ansaridi mɔgɔ k'a ye miliyɔn kɛmɛ seegin ni miliyɔn bi duuru don so mun na ka di ayidara ma o so kɔni bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ min ye erɔpu la kɛ faransi kɛ o tɛ manamana so ye donc ko fantanw mago bɛ so la a silamɛ ɲɔgɔnw mago bɛ so la maliyɛnden ɲɔgɔnw mago bɛ so la u bɛ si la nɛnɛ la kɛnɛma donc n'a sɔrɔ a ma kɛ n t'a dɔn n'a kɛra dɛ n'a sɔrɔ a ma kɛ n'a kɛra n'an bɔra a kalama an b'a waleɲuman dɔn kɛ mais komi an ma bɔ a kalama k'a kɛra donc n'aw ka o so nin n'a sɔrɔ a bɛ se k'a bila ni mɔgɔ ɲɔgɔnna dɔw ka bila la u ka nɛnɛ min'a kɔnɔ jani hiver ka ban donc hiver wagati dɔrɔn kɔnɔna na u ka se ka nɛnɛ minɛ jani so datugulen ka to ten fu taxe fu bɛ ka sara la ka di tubabuw ma a bɛ se ka fantanw ɲɛji cɛ a bɛ se ka jɔ mɔgɔ caman maliyɛn caman fantan caman ansara mɔgɔ caman jigi kɔrɔ faransi dugukolo kan donc n tun bɛ fɛ k'o yɔrɔ de fɔ ninnu ye idée d'aide ye k'a fɔ aw ɲɛna donc aide kun tɛ ka to ka so jɔ a ka karamɔgɔ ye ka mobili san aw ka karamɔgɔ ye dɔrɔn c'est que mun mago bɛ aide la aide kan ka k'o de kɔmi n y'a fɔ n ka video dɔ tɛmɛnen kɔnɔ solidarite mɔgɔ bɛ dɛmɛ mɔgɔ min mago bɛ dɛmɛ de la donc o bɛ se ka kɛ dɛmɛ sira dɔ ye jana mɔgɔ dɔw b'aw la u k'a kɛ waso y'an dala a bɛna so jɔ karamɔgɔ ye diɲɛ fan bɛɛ a bɛna don ta bɔ ta an ko silamɛya ye mun fɔ adamadenya tagabolo ɲuman ye mun fɔ o de ka kɛ donc mɔgɔ ka dɛmɛ mun mago bɛ dɛmɛ la donc karamɔgɔ ka 850 miliyɔn so in a bɛ se ka jɔ fantanw jigi kɔrɔ faransi dugukolo kan donc nin tun misaliya de a k'a lase ka karamɔgɔ ma ou bien n'aw yɛrɛ b'a kɛ cogo min na k'a ka karamɔgɔ interpeller a k'o kɛ a bɛ se ka ɲɛ a bɛ diya ala ye a bɛ diya kira ye a bɛ ɲɛ silamɛya ma wa a bɛ diya aw ka duguden mɔgɔw ye i ka kuma diyara n ye donc wɛnzɛn dugutigi n bɛ ale fo fɔlɔ k'a ka kɔnsew fo ka musokuntigiw fo ka jenɛsiw fo ne yɛrɛ ne tɔgɔ ye burama dumuya ye ne yɛrɛ sigilen don samankɔ ne ka baara ye farafin kolotugu ye sen karilen kɔ karilen kan karilen basɛn karilen kilavikili karilen masuwari karilen a karila farikolo yɔrɔ o ye ne burama dumuya ka baara ye ani matɔrɔn bɛ dennin minnu sama k'u kɔkolo bɔ ɲɔgɔn kan ni den kan tɛ se a kunkolo kɔrɔ n bɛ olu furakɛ kaliya kusi fasadimi tansiyɔn senkurubadimiw olu ye ne ka baara ye ne mugu o y'a la fitini ye donc banatɔ minnu bɛ n bolo waati dɔw la dɔ b'a mɔgɔ kɛmɛ saba kan donc banatɔ ninnu u dayɔrɔ ko o de ye gɛlɛya belebele de bɛ ne burama dumuya kan o de ka gɛlɛn ni diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye donc ni gɛlɛya bɛ mɔgɔ min kan n'i y'a ɲininka ko gɛlɛya min b'i kan i bɛ se k'i da don dɔ la k'o ɲɛfɔ wa i da bɛ fɔlɔ min na o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ lajɛlen ye kojugu donc banatɔ ka dayɔrɔ ko o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye sinon furakɛli o ka nɔgɔn ne burama dumuya bolo kunfin tɛ se ka lɛtiri kalan donc eh, baara bɛɛ n'a kɛbaga de don donc an bɛ yɔrɔ min na sisan sisan an bɛ wɛnzɛndugu eh, tɛrɛn min dilen don an ma an b'o tɛrɛn de kan sisan sisan banatɔ minnu fana dalen bɛ o duguni kɔnɔ an b'o ka o banatɔw de lajɛ sisan sisan donc an bɔra so dɔw kɔnɔ ani dugumɔgɔ ye so min di ne yɛrɛ ma yɔrɔ min di ne ma soba fila bɛ yen nɔ dɔ fana ka so jɔlen bɛ an kɛrɛfɛ yan banatɔ yɛlɛmala o kɔnɔ u yɛrɛ ma donc min tɛ ne ka yɔrɔ la donc yɔrɔ o kɔnɔ o kɛra degun sugu dɔ ye donc ni ala ko yɛrɛ tɛ ne yɛrɛ sirannen don n yɛrɛ ɲɛ n kana na jurumi sɔrɔ parce que mɔgɔninfin mago bɛ n na mais k'u bila condition na o se tɛ n ye donc banatɔ bɛ ka fɛn dɔw kɛ dɔw bɛ yɛlɛma mɔgɔ ka so kɔnɔ u yɛrɛ ma so kura kɔnɔ k'a sɔrɔ o tɛ ne ka bila la donc mais komi mɔgɔninfin dɔw bɛ yen mɔgɔw ka faamuya cogoya tɛ kelen ye donc hakilimaw kɛlen don k'a faamu u ma mankan kɛ u la u ma kiri bin u kan foyi donc o fana o jɛra ni a ye donc o sotigi ninnu fana n ka foli bɛ olu ye donc an'an bɛ yɔrɔ min na sisan sisan miirina min kɔni bɛ ne la yɔrɔ jɔliko la aa ne fɛnɛ ne bɛ ka baara kɛ ala kama cogoya min na ala kama mɔgɔ man ca mais ne b'a dɔn a dan tɛ ne burama dunbiya kelen ye ala kama mɔgɔ caman bɛ dugukolo kan mais u ye man di mais mɔgɔ min mana n ka image nin lajɛ donc n'i fɛnɛ bɛ ala kama mɔgɔ min dɔn a ka di ne burama dunbiya ye i ka kuma o tigilamɔgɔ fɛ ka ne fɛnɛ kofɔ u ye n bɛ min na donc waati tɛmɛnen mhm. kɛlɛ ganna mali la mhm. donc tubabu bɔra u ka jamana la mhm. ka na an dɛmɛ o don kama o diyara maliden caman ye donc eh, depuis o kɛra maliden y'a dɔn ko ja ɲɔgɔn dɛmɛ ka di donc o de kama n'an hakili to ɲɔgɔn na a bɛ diya ne burama dunbiya ye donc n b'a fɛ ka min fɔ fɔlɔ o de ye nin ye ala sago i bonya b'a la ah, n baden maliyɛnw donc an yɛrɛ bɔra ka burama dunbiya kumakan mɛn donc je crois que maliyɛn bɛɛ ka kan ka burama dunbiya dɔn sa ka d'a ka baara kan a bɛ mun kɛla mali kɔnɔ bi hali mali kɔkan a kodɔnnen don masa jɛna tɛgɛ sous-région mɔgɔ tila bɛɛ bɛ taa n'a ka mɔgɔw ye n yɛrɛ y'o video caman ye mɔgɔ bɛ bɔ sous-région yɔrɔ caman na ka taa n'u ka banabagatɔ y'a fɛ yen a bɛ bɛɛ furakɛ fufalaki a tɛ dɛrɛmɛ kelen minɛ mɔgɔ si la donc n ye burama dunbiya ta kun jumɛn na donc n komi n y'a fɔ cogo min na n ka video caman kɔnɔ mɔgɔ ka dɛmɛ mɔgɔ min mago bɛ dɛmɛ la a bɛ k'a ka baara kɛ fisabililayi kama burama dunbiya yɛrɛ mɔgɔ ye denbayatigi de don a fana bɛ baara de la mun ni mɔgɔ dɛmɛ baara in tɛ kelen ye a yɛrɛ bɛ baara la baara kɛ icrisat la icrisat bɛ baarada dɔ don bamakɔ kɔnɔna na tubabu baarada dɔ don a bɛ baara kɛ don o don 5 heures du matin jusqu'à 15 heures de lundi à vendredi donc n'a bɔr'o de la a bɛna tila ka t'i ɲɛsin sisan fantanw dɛmɛni baara in ma fufalaki a yɛrɛ b'a ka baara k'a sɛgɛn n'a wɔsi la k'a ka wari sɔrɔ k'a ka denbaya balo o bɛɛ n'a ta a bɛ na so tuguni ka na taa mɔgɔ kɛmɛ yirika sɔrɔ kɔ tuguni a so a kɔ ye a bɛ mun dɛmɛ ka mun furakɛ fisabilila ala kama donc a bɔra k'a ka problème exposer sisan jama ka ca donc ala ka mɔgɔ ɲuman dɔw ye du terrain d'a ma maintenant sa problème ye du terrain jɔli ko de ye ɔ n ye renseignement dɔw ta ko hali sɛbɛn yɛrɛ ko ma sabati fɔlɔ walasa ka autorisation sɔrɔ pour ka construction kɛ donc olu bɛɛ bɛ sen kan donc ni ala ka mɔgɔ ɲuman bɛ se ka u dɛmɛ o bɛɛ sira kan o ka ɲi silamɛya la o ka ɲi jamana yɛrɛ ma olu ye faso jɔ ye donc burama dunbiya mago bɛ dɛmɛ la bi n bɛ appel lancer diinɛ ɲɛmɔgɔw ansardin suala ka mɔgɔw diinɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ mamudu diko gouvernement mɔgɔw mali opérateur économique bɛɛ welelen don donc ni dɛmɛ kan ka don mɔgɔ ma bi mali kɔnɔ burama dunbiya kan ka k'o mɔgɔw sanfɛla la parce que a bɛ baara min na bi a ma dogo mɔgɔ si la nin de ye silamɛya ye silamɛya ye nin de fɔ nin ye eh, fasojɔ baara ye ka mɔgɔw dɛmɛ se tɛ mɔgɔ mun ye mɔgɔ mun wari t'u kun k'u yɛrɛ furakɛ tubabu furakɛ yɔrɔw la tuguni u bɛ tubabu furakɛ yɔrɔw dɛsɛr'u la u bɛna labila u bɛ u senw kan ka tigɛ u bolo kan ka tigɛ mɔgɔ min bɛ kɛ ka kɛ sababu ye k'olu kisi k'an balimaw kisi sen tigɛ ma u kisi saya ma donc n'o bɛ nin condition sugu la banabagatɔ yɛrɛ bɛ condition sugu dɔ la a ka ɲi jamana kɔnɔ n'an ye silamɛ n'an ye fasoden ɲuman ye n'an ye hɔrɔn ye an ka dɛmɛ ɲɛsin baara sugu n'a ɲɔgɔnnaw de ma prioritairement donc weleweleda de don ansaridini mɔgɔw a ye burama dɛmɛ n'a ko ka baara de ye silamɛya dɛmɛni ansaridini yɛrɛ dun kɔrɔ de ye ko ka silamɛya dɛmɛ silamɛya dɛmɛni ye fantan dɛmɛni de mɔgɔ min bɛ baara kɛ fantanw ye fu falaki o kɔni n'i m'o dɛmɛ ne t'a dɔn e bɛna silamɛya dɛmɛ ni waleya sugu jumɛn wɛrɛ ye tuguni wa c'est vrai que peut-être nin dɛmɛ sugu o tɛ titiri di mɔgɔ ma parce que n y'o de lakɔlɔsi maliyɛn na maliyɛn bɛ dɛmɛ kɛ dɛmɛ min bɛ tɔgɔ de d'ale ma tɔgɔ ɲini dɛmɛ de ka ca jama la an fɛ yen kosɛbɛ mais halisa ala ka hakili ɲuman d'an ma an ka dɛmɛ réel kɛ dɛmɛ min ka di ala ye mɔgɔw ɲɛkɔrɔla fa dɛmɛ o tɛ dɛmɛ bɛrɛ ye ɲɛkɔrɔ mɔgɔw ɲɛkɔrɔla bɛ fa ɲɛna nɔ i bɛ tɔgɔ dɔw sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan nɔ mais mun ka di ala ni kun ye o de ye fantanw dɛmɛni ye fantanw dɛmɛni ye donc burama dunbiya n'a a ɲɔgɔnna wɛrɛw de dɛmɛli ye walasa jamana ka taa ɲɛ o de ye fasojɔ baara ye donc halisa yann'a ka taa miliyɔn bi duuru don mobiliw la miliyɔn bi wɔɔrɔ don mobiliw la k'u ton ton ɲɔgɔn kan garaziw kɔnɔ yen nɔ aa karamɔgɔ aw yɛrɛ dun ko k'an bɛ sa ka nin bɛɛ to ko nin si tɛ foyi ye donc ko lahara de ta ye tiɲɛ ye yanni a ka taa mobiliw jɔ jɔ ɲɔgɔn kan sow jɔ jɔ yɔrɔw la k'u jɔ jɔ ɲɔgɔn kan miliyɔn kɛmɛ miliyariw miliyɔn kɛmɛ seeginw ka o dun bɛ se ka mun ni ɲɛ ni mɔgɔ ninnu ye ka fantannin bɛɛ ɲɛji cɛ ka mɔgɔw ka banaw furakɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna na k'a sɔrɔ kɔlɔlɔba ma s'u ma ka jamana bɔ nɔgɔ la ka bɛɛ ɲɛji cɛ ne kɔni ne tɛ se ka faamuya cogo si k'a fɔ ko silamɛ kelenw de b'u sigi ni apɛli in lansera burama dunbiya fɛ a ka ca ni kalo wɔɔrɔ ye bi ko ta ma mɛnɛ ko sisi ma bɔ a ka bon ne hakili ma kojugu donc euh, maliyɛnw an ka hakili to dɛmɛ la dɛmɛ hɔrɔn ala ye dɛmɛ min fɔ dɛmɛ min bɛ ala nisɔndiya dɛmɛ min ni silamɛya bɛ bɛn dɛmɛ min ni jamana tagali ɲɛfɛ o bɛ bɛn an ka yɛrɛyira dɛmɛ dabila ka wasobagaciya dabila ɲɔgɔn na n ye so kura jɔ n ye n ka mobili kura san a ye duwawu don n ye n taara yan fɛ n bɔra yan fɛ mɔgɔ bɛ mali la minnu bɛ se ka dɛmɛ minnu ni dɛmɛ ka kan an ka ɲɛsin olu ma an k'olu dɛmɛ an bɛɛ ka hɛrɛ b'o de la ala yɛrɛ fana b'an dɛmɛ o de sira kan sa an bɛ min na bi bi in na k'an to nin na an ka jamana a tɛ basigi an dun b'o sira de kan juguman fɛn fɛn bɛ ka bin an kan bi a bɛɛ bɛ ka da an yɛrɛ kɛwale de kan parce que an tɛ hinɛ ɲɔgɔn na an kɔnɔ finnen ɲɔgɔn ye filankafoya walew de b'an fɛ yen nɔ k'an yɛrɛ yira jama la k'an ye nin ye k'a sɔrɔ an ni finnen don ka sɛbɛn finfin na ala dun ɲɛ b'o la tant que ala dun ɲɛ b'o la a tɛ hɛrɛ k'an ye walasa ala ka hɛrɛ k'an ye f'an yɛrɛ ka hɛrɛ k'an yɛrɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka dɛmɛ don mɔgɔw ye mɔgɔ minnu mago bɛ dɛmɛ la donc n bɛna taa mɔgɔ sabanan ka yɔrɔ la n'o ye buwa foronto ye donc an bɛ wideyo kuncɛ n'ale ka yɔrɔ ye a fana bɛ baara la mali kɔnɔ bi bi in na baara min ni foli ka kan donc an bɛna a fana ka imazi dɔw lajɛ Ahan. K'i tɔgɔ? E tɔgɔ?

wa hali nin filɛ nin ye ni an tun bɛ palan sigi yan na a b'a bo k'a kɔnɔ mais a b'a bo kɛ min kɔnɔ dɛ n'an ma teliya k'a ta dɔrɔn a b'a ɲɛgɛnɛ min kan k'a b'a min a yɛrɛ b'a bo dun a b'a ɲɛgɛnɛ min donc o degunba de bɛ yen bon n'a ɲɔgɔnnaw wa mɔgɔ min ye nin ye k'e dala ala la k'e b'a dɔn ko ala bɛ yen i mɔgɔ ɲɔgɔn dalen de filɛ nin ye se t'a ye dabariya t'a ye foyi t'a ye fa fana b'a la ka fara o kan yala hinɛ da n t'i somɔgɔ dɔ ye n'a sɔrɔ ne b'a kana wari ko kama mɛ jɔ nin n bɛ wari sɔrɔ nin na cogo di mais n bɛ ala sɔrɔ a la dɛ ne b'a dɔn ne de ye boli bila ka ala minɛ walahi bilahi n b'a dɔn n bɛ ala sɔrɔ ne ninnu ye a yira kun aw la aw ka se k'a dɔn ne k'a fɔ fɛn jumɛn bɛ yen ni min b'a fɛ ka ɲuman kɛ bɛɛ bɛ ɲuman kɛ yɔrɔ dɔn n'i t'a kɛ ni tɔgɔ ɲini ye e t'a kɛ ni fɛn wɛrɛ fo ala ɲɛda jati kama jɔn bɛ tɛmɛ ninnu na k'i bɛ taa n'a ye min ni maa min bɛ hinɛ denw b'i bolo e e den bɔ n balimakɛ n'a sɔrɔ e den de la ale filɛ nin ye e bɛ kɛ cogo di i b'a sɔrɔ ninnu somɔgɔw yɛrɛ t'a yɔrɔ dɔn kosɔn an bɛ nin kɛla ka a a yira mɔgɔw la peut-être dɔ bɛ se k'u somɔgɔw ye dɔ bɛ se ka mɔgɔ tunun mɔgɔ t'a dɔn a bɛ yɔrɔ yɔrɔ mais ni nin kana laala a bɛ se ka ye walahi bilahi ne tɛ nin kɛ foyi kama f'a ka dɔn dɔrɔn degun min ni tɔɔrɔ min bɛ yen bon ninnu mafilɛ bo tonnen bɛ yan an tɛ ɲugun an tɛ ɲugun a la an tɛ foyi an b'a ko an bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ donc an bɛ baara min na yan nin fɛnba de ye jɔnnin bolo wa dalilu don jɔnnin kan fɛnɛ ala ɲakɔrɔ alikiyama jɔ don nka maa si tɛ ɲuman kɛ ninnu ye fo ala yɛrɛ ye ko min ma he n'i kanu ni n ka hɛrɛ ye na ɲuman kɛ ninnu ye n'o tɛ hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ wari dilan i jugu de ye yan ye o waritigi min ma da ala la o jugu de ye yan ye ka na an balimakɛ fɛ an n'a ka jɛ ka ala kelen bato yali ala bɛ se ka lahara nɔgɔya an n'a ye cogo min na bon a ye o ɲini an fɛ k'a fɔ ale kɔni a bɛ fɛ ka sira minɛ a bɛ fɛ ka bɔ yan ka taa bamakɔ de ne ko a tɛ se o la n'ale kɔni ye ne wele ka nin fɔ n ye a tɛ se ale ka taa bamako ne de bɛ na kayi inshallah pour que a ko ka kɛ ayiwa bɛɛ bɛ i ka niyɔrɔ ɲini ala fɛ lahara de bon an fana bɔli ka se yan ɔ ala b'an ŋaniya dɔn o bɛ se ka kɛ jɔyɔrɔ dɔ an ye ala yɛrɛ ɲɛkɔrɔ lahara don ayiwa an balimakɛ o nisɔndiya de b'an na ala sago i sago donc n baden maliyɛnw donc an yɛrɛ bɔra ka eh, karamɔgɔ yɛrɛ ka kumakan mɛn donc n kɛra je crois 2004 de karamɔgɔ ayidara ale yɛrɛ de taara buwa foronto latubi buwa foronto ka baya t'a fɛ k'a latubi ka don silamɛya la donc euh, donc o buwa foronto bi bi in na a bɔra k'o de ka video ye sisan a y'a ka baara kɛ fantanw dɛmɛni silamɛya sira kan a bɛ fataw de furakɛ fi sabilila a tɛ wari minɛ mɔgɔ la donc mɔgɔw logelen don a fana fɛ i n'a fɔ ɛɛ burama dunbiya ta bɛ cogo min na mais dɛsɛ de b'u la dayɔrɔ t'u bolo finiw t'u bolo dumunikoyaw b'u la fɛɛrɛw b'u la fɛn bɛɛ koya b'u la walasa mɔgɔw ka furakɛ sutura kɔnɔna na cogo min na an yɛrɛ bɔra ka an balimakɛ dalen ye duguma bow ni ɲɛgɛnɛw la tout ça tɛ condition foyi la ji bi don dɔw kan y'an ka video wɛrɛw ye o yɛrɛ makarikow don quoi donc an adamaden ɲɔgɔnw de don donc ka sɔrɔ miliyɔn damadɔni dɔrɔn nin ko réglé la miliyɔn damadɔni dɔrɔn janni ka taa miliyɔnbaw ta ka don kow la ten walasa a ka fɔ k'aw ye mɔgɔba ye donc k'aw de ɲɔgɔn tɛ yen han an de ka misiri ɲɔgɔn tɛ yen an ka karamɔgɔ ka mobili ɲɔgɔn tɛ yen an ka karamɔgɔ ka so ɲɔgɔn tɛ yen o tɛ foyi di mali ma a tɛ foyi di aw yɛrɛ ma foyi bɔsu fu dɔrɔn de don masa ala bɛ tila ka ɲangata jigin an kan an b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ donc an ka ɲɛsin ninnu ma dɛsɛbagatɔw dɛmɛni ma miliyɔn bi duuru miliyɔn mugan miliyɔn kɛmɛ miliyari kelen ni problème fɛn fɛn filɛ ka ɲɛfɔ sisan nɔ ni an ka karamɔgɔw an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an ka politiciens an ka opérateurs économiques n'u y'a k'u kunko ye sisan nɔ su tɛ ko ko dugusɛjɛ diɲɛ kɔlɔlɔ caman b'an ka jamana kan bi bi in na a bɛ ban hali gouvernement da tɛ don a la mais malheureusement tɔgɔ ɲini dɛmɛ de ka di an ka mɔgɔw ye ka wuli ka malo bɔrɔnin dɔ ta occasion dɔw fɛ turu bɔrɔnin dɔ ta turu bidɔnin dɔ sukaro bɔrɔnin dɔ ta occasion dɔw fɛ donc mali de ka di n ye ka tɛmɛ bɛɛ kan n taara o di maliyɛnw ma n taara nin di fantanw ma yan fɛ u ma fɔ i bɛ mɔgɔw dɛmɛ walasa mɔgɔ kana gulo dɛmɛ la tuguni mɔgɔw kan ka ciblé de mun kan ka dɛmɛ mun mago bɛ dɛmɛ la quoi donc i n'a fɔ burama dunbiya sa i n'a fɔ buwa foronto sa n'i ye ninnu dɛmɛ sa olu fana ka dɛmɛ o nafa de bɛna se mɔgɔ ba yirika ma o de ye dɛmɛ sɛbɛsɛbɛlama ye olu fana si tɛna gulo e la tuguni u tɛna gulo mɔgɔ wɛrɛ la tuguni u bɛna b'u yɛrɛ la donc o de ye dɛmɛ sɛbɛsɛbɛ ye donc an ka ɲɛsin nin mɔgɔ ninnu ma an k'u ka welewelekanw lamɛn u bɛ video minnu kɛ k'u ka makarikanw jira tan tɔ fu tɛ a tɛ ka kɛ ko ka mɔgɔ lajaba a bɛ ka kɛ walasa mɔgɔ k'u ka problème ye de walasa k'u ɲɛsin u ma mais weleweleda ninnu de bɛ kɛ ka kalow kɛ sanw kɛ ta tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ ne ma se ka foyi faamuya o la k'an ye silamɛ de mais an bɛ se mun na yɛrɛ yira baara ninnu a yɛrɛ bɛna image ye sisan a filɛ k'a ka bolifiniw bɔ ka boliw to a n'a ka kalandenw u bɛn'u bolo di karamɔgɔ ayidara yɛrɛ de ma sisan ka baya ta

donc baden maliyɛnw aw yɛrɛ bɔra ka nin ye sisan donc e yɛrɛ kɛra mɔgɔ min ka silamɛya donni sababuya seereya ya donc ne tɛ se k'a dɔn ko bɔ ka kɛ nin kɔlɔlɔ sugu kɔnɔ ka nin weleweleda ɲɛsin ala ka jɔn ɲuman bɛɛ ma silamɛ bɛɛ ma aw de dun ye silamɛ ɲɛmɔgɔw ye silamɛ kuntigiw y'an ka jamana kan ko ka welewelew ka se ka to ten tɔ ka sɔrɔ résultat ma bɔ a la parce que an bɛ se k'o de fɔ n t'a dɔn n'a kɛra ne kɔni ma bɔ a kalama n'a sɔrɔ a dun tun kɛra a bɛ fɔ de n'i y'a ye halisa nin bɛ ka welewelema kɛ halisa video kura de bɛ bɔ weleweleli bɛ ka kɛ halisa wa situation ma meilleur c'est que ta de ma mɛnɛ sisi ma bɔ n'a sɔrɔ a kɛra fana ka sɔrɔ an t'a kalama an b'o hakɛto ɲini kɛ wa n'an bɔra a kalama an b'a waleɲuman fɔ mais là an ma bɔ a kalama wa an bɛ ka image mun ye o b'a yira de ko fɛn ma kɛ halisa donc an b'a ɲini aw fɛ aw ka mobili kelen a bɛ se ka nin fantan ninnu bɛɛ ka jɛnatigɛ yɛlɛma aw ka so kelen a bɛ se ka aw nin fantan ninnu bɛɛ ka situation yɛlɛma a ma fɔ k'u kɛ faama k'u kɛ fɛn bɛɛ ye u bɛ bɔ lujurutɔya la k'u kɛ adamadenya hakɛ lasabati dɔɔni c'est que fadenw cɛla jamanaden bɛɛ cɛla o dɔrɔn de bɛ ka ɲini aw fɛ a ma fɔ ko ka bɛɛ layɛlɛ ko ka bɛɛ kɛ faama ye ko ka bɛɛ k'aw ɲɔgɔn ye mais au moins solidarité an ka ɲɔgɔn nayɛlɛ mɔgɔ kana to lujurubagatɔya la mɔgɔ kana to duguma tɔw ka tɔgɔma sanfɛ o de laɲini bɛ ka k'aw fɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma halisa ala ka dɛmɛni ala ye dɛmɛni min fɔ silamɛya ye dɛmɛni min fɔ ala k'o courage don an na ala ka yɛrɛyira ala k'o o nege bɔ an na ala k'o kanu bɔ an na wasobagaciya fu ala k'o kanu bɔ an na ala ka an bila ala ka sira ɲuman kan ka limaniya d'an ma ka diɲɛ fɛnba ninnu ala ka kanu bɔ an na an ka miiri fantanw na an bɛ fantan dugu de la an tugulen don ni fantanw ye an ka mɔgɔ kanu an ka ɲɔgɔn kanu sa n'an ye ɲɔgɔn kanu de an bɛ se ka ɲuman kɛ ɲɔgɔn ye n'an kanu tɛ ɲɔgɔn na fo ka diɲɛ wuli an tɛ ɲuman kɛ ɲɔgɔn ye donc o de dun b'an cɛ an ka jamana ninnu kan bi bi in na an kanu tɛ ɲɔgɔn na ala k'an kanu don ɲɔgɔn na ala k'an kanu don an yɛrɛ la ala k'an k'an yɛrɛ fɛ walasa an ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ fana fɛ donc n tun bɛ fɛ ka nin video in kɛ bi ka bila o minɛn de kɔnɔ baara donc diinɛ ɲɛmɔgɔ caman bɛ yen u diinɛ association caman bɛ yen u bɛ k'a fɔ ko min ye baara ye k'a yira k'o tɛ baara ye forcément hali n'a sɔrɔ o ye baara ye mais k'o t'a banni i ye dɔ kɛ mais tant que i bɛ ka kɛlɛ kɛ kun min kama i bɛ ka baara kɛ kun min kama n'o kun bɛɛ ma ɲɛnabɔ i kana taa futilité i kana taa ko wɛrɛw kɛ ko lankolon dɔw kɛ ou bien nafa tɛ kun min na ka sɔrɔ i ka baara bɛɛ ma ban fɔlɔ n bɛ fɛ k'o yɔrɔ de fɔ i n'a fɔ misali bɛɛ bɛ ka président ibirahimu bubakari keyita dɔgɔya bi k'a ma foyi kɛ san naani a ma foyi kɛ mais kuma n'a kɛcogo de don mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ bi bi in na ko ibirahimu bubakari k'a ma foyi kɛ fana fo n'i kɛra fatɔ lakalakatɔ ye bɛɛ b'a dɔn k'a ye fɛn dɔ kɛ mais a tun nana kun min kama o kun de ma ɲɛnabɔ ba de ma kɛ par rapport a ye mun de kɛ mun de kɛra o de ka dɔgɔ ni mun kɛta min tolen don yen nɔ o la an b'a fɔ k'a ma fɛn kɛ donc n'o de sens don hali aw karamɔgɔ fana an fana bɛ se k'a fɔ aw ma foyi kɛ aw tɛ ka foyi kɛ mali jɔli la aw ma foyi kɛ c'est kɔlɔlɔ min bɛ mali kan bi tɔɔrɔ sira kan han jogojuguya sira kan fan bɛɛ sira kan diinɛ hukumu kɔnɔna na foyi ma k'o la bi bi na mali kɔnɔ donc an fana bɛ se k'a fɔ aw fana ma foyi kɛ donc kuma n'a kɛcogo de don donc n b'o n b'o misali wɛrɛ fana di hayidara yɛrɛ ka waajuli dɔ la i delila k'a fɔ ka misaliya ta nin cas sugu ɲɔgɔnna kan ko kulu sigilen don t'a dɔn par exemple cérémonie dɔ kan ka kɛ sisan maintenant mɔgɔkɔrɔbaw ye denmisɛnnin ci ka taa kɛnɛma o b'a sɔrɔ jama de tun kan ka na u bɛ ka jama kɔnɔ ko denmisɛnnin ka taa lajɛ n'a sɔrɔ ko mɔgɔw nana donc a taara kɛnɛma a taara sɔrɔ mɔgɔ fila bɛ yen nɔ a seginna ka na so kɔnɔna na donc ko yala ko mɔgɔw nana wa denmisɛnnin ko ko ayi ko mɔgɔw ma na donc i ko ko mɔgɔw nana mais mɔgɔ mun tun bɛ ka kɔnɔ n'a sɔrɔ mɔgɔ kɛmɛ bɛ ka kɔnɔ mɔgɔ waa kelen bɛ ka kɔnɔ sisan sisan denmisɛnnin taara sɔrɔ mɔgɔ fila sigilen don ou bien mɔgɔ duuru sigilen don donc a bɛna fɔ ko mɔgɔw ma na sa i bɛ ka mun kɔnɔ e taara ye fɛn min bɛ yen a n'o ka jan ɲɔgɔn na ko jɛgɛjalan baji donc kuma kɛcogo la i bɛ se k'a fɔ ko fɛn tɛ yen nɔ ko baara ma kɛ ou bien ko mɔgɔ ma na donc n'a bɛ politiciens kɛlɛ ni sira mun ye kumakan mun ye u ma foyi kɛ président ma foyi kɛ a bɛɛ baw jugu do kɔrɔ donc diinɛ ɲɛmɔgɔw fana an fana bɛ se k'o kuma kelen lasegin aw ma k'a da mun kan parce que aw nakun ye ko mun ye fantanw ka hakɛ ma sɔrɔ hali dɔɔni a ye dɔgɔtɔrɔsow jɔ dɛ mais mɔgɔw bɛ ka sa bi jiginniyɔrɔ ko la mɔgɔw bɛ ka sa ko fura t'u bolo bi donc n'olu kow ma ɲɛnabɔ aw kana aw permettre ka taa mobilibaw san ka taa sobaw jɔ ka sɔrɔ a bɛ se k'o wari don dɔgɔtɔrɔsow la halisa n'i ye kelen jɔ i ye fila jɔ mais hali n'o tɛ ka bɔli kɛ halisa ko mɔgɔ bɛ ka sa mɔgɔ mago b'a la a kɛ tan ye a kɛ mugan ye walasa mɔgɔw bɛɛ k'u ka hakɛ sɔrɔ o de fɔra aw ɲɛna n'o bɛɛ lasabatira wagati min na n'a y'aw diya a ye diɲɛ san fantanw ka hakɛ dafalen kɔfɛ mais tant que fantanw ka hakɛ ma dafa n'a y'aw ta kɛ nin ko ninnu de ye an fana bɛ se k'a fɔ k'aw ma foyi kɛ parce que aw nakun ma ɲɛnabɔ aw yɛrɛ fana kan ka ɲugun aw yɛrɛ la aw kan ka jɔ aw yɛrɛ la parce que aw nana kun min kama a ma ɲɛnabɔ ani politiciens ta bɛɛ kelen an b'olu critiquer fan min fɛ aw fana bɛ critiquer o fan kelen fɛ parce que aw fana ko k'aw nana fantanw ka hakɛ de kama k'aw nana silamɛya de kama silamɛya dun ye fantanw dɛmɛni de ye bɛɛ k'a ka hakɛ sɔrɔ binkanni kana kɛ mɔgɔ si kan mɔgɔ si kana to bolo kɔfɛ fɛn ko parce que k'e ye fantan ye ko wari t'i kun mɔgɔ kana sa ko parce que wari t'i kun k'i furakɛ siyɔrɔ kana k'i bolo ko parce que k'i ye fantan ye donc o de kɛlɛ ko don ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma donc j'espère que ansardini mɔgɔ a bɛ faamuyali sɔrɔ nin video in na a k'a lase aw karamɔgɔw ma ko mɔgɔ bɛ mali la bi u mago bɛ dɛmɛ la u bɛ ka fantanw dɛmɛ u sen n'u bolo la se t'u ye dabaliya t'u ye wari dun b'aw kun yani a ka taa wari don mobilibaw ni sobaw la a y'a don fantanw na a y'a don maliyɛnw na a y'a don aw ɲɔgɔnna mɔgɔninfinw na minnu bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔna na hali n'aw t'o kɔlɔlɔ ɲɔgɔnna kɔnɔna na adamadenya yɛrɛ y'o de fɔ silamɛya y'o de fɔ wa kira nana silamɛya min yira an na o y'o de fɔ donc hakɛto bɛ nin kan a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ Sama denmisɛn ani maakɔrɔ an mana yɔrɔ yɔrɔ la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi an balimaw n'u nana an fɛ yan n'o ye Kayes info maaw ye o bɔra ka na an ka centre maladie mentale la ne ka baara ne tɔgɔ de ye Siriman Keyita mais bɛɛ lajɛlen bɛ n wele ko Buwaforonto n ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ lanjurutɔw de ka furakɛli ma ni Ala ye min kɛnɛya nɔgɔya n ye ɛɛ centre nin kɛ jɔ a jɔli ka so jɔ a kama o kɛra 2011 ka so in jɔ a kama mais fatɔ yɛrɛ fa yɛrɛ furakɛli depuis à 87 87 depuis à 87 nin baara in daminɛna mais o waati la o b'an bolo san b'u ci parce que so tɛ yen san b'u ci ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ne de ye n da ka miiri a mɔgɔw bɛ k'u den d'an ma ni san sanji nana ne ni n ka kalanden kɔrɔba ni san finna dɔrɔn an bɛ kilɔti de don an bɛ na fara u kan parce que an tɛ se ka don bon na fiyewu san ka ninnu gosi k'o to ten ten parce que e yɛrɛ bɛ ka den wolo o yɛrɛ ɲan b'a la an nana don ka mɔgɔ minnu yan sa mɔgɔ ka ca bon ninnu ni b'an bolo yan ni furakɛli b'a bolo sira ye aw yɛrɛ ɲan b'a la degun minnu bɛ ninnu kan tɔɔrɔ minnu bɛ ninnu kan bɛɛ lajɛlen ɲan b'a la mais an ɲan b'a la an ka nin jamana kɔnɔ ne kɔni b'a dɔn k'a fɔ an ma maa si ye fɔlɔ maa minnu bɛ se k'i ɲɛsin ninnu na ka se k'u dɛmɛ k'o bɔ ka nin lahalaya jugu la aw ɲan b'a dɔw la yɛrɛ dɔ y'a yira sisan k'ale de y'a ka ale bɛ to k'a ɲɛgɛnɛ min ne y'o f'a ye n k'a kana na o kɛ sisan aw yɛrɛ ɲan b'o la bɛ cogo min na a n'u bɛ so minnu kɔnɔ aw yɛrɛ ɲan b'a la ne yɛrɛ de ye n débrouiller ka biriki gosi ka se ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ n yɛrɛ ka débrouiller kɔnɔ k'a fɔ ko dɛmɛjɛkulu dɔ bɛ yen min ye n dɛmɛ nin baara in damina ka na bila an bɛ yɔrɔ min na bi bi min na k'a fɔ ko dɛmɛjɛkulu dɔ bɛ yen minnu ye dɛmɛni kɛ n'o tun bɛ yara kɔni aw ɲɛ b'o la cogoya min na u bɛ lahala min na u tɛ condition kɔni na mais ne yɛrɛ de bɛ n débrouiller u ka balo ka fɛn bɛɛ lajɛlen fɛn bɛ ninnu na u b'i bo de kɛ u bɛ bo k'u ka finiw na fɔ na i ma pinɛba ye nin an bɛ pinɛ in de bɔ yen ka sɔrɔ k'u lasigi o kɔnɔ ka ji kɛ ka sɔrɔ k'u ko ka sɔrɔ k'u labɛn bon mɔgɔ caman b'o la o caman yɛrɛ ban'u ka mɔgɔw la kotoya parce que fatɔ furakɛ problème ye fɛn min ye n'i y'u tɔɲɔ n'a y'a sɔrɔ u ka furakɛli hakɛ tɛ parce que fatɔ furakɛ la i bɛ se k'a gosi gosili b'a la gosili bɛ sɔrɔ mun na n'a y'i ban ka fura min ɛ n'a ma fura min i b'a bagabaga de f'a ka fura min kelen a filanan n'u fila kɛlɛla u bɛ ɲɔgɔn jogin parce que hakili de b'a to a y'a dabila i t'o ɲɛ dɔn fo kɛ fɛn dɔ ye min bɛ u tɔɔrɔ n'u b'a dabila nɔntɛ ni maa maa y'a kɛ k'i bɛ u ninnu filɛ ɲɛ ma ne aw ni ɲɛ b'a la ne bɛ na u bɛ ka girin girin ne kan cogo min ni a y'a sɔrɔ ne b'u tɔɲɔ ko n'u degun n'u ye n ye u bɛ siran n ɲɛ de eh? mais aw yɛrɛ ɲɛ b'a la u bɛ ka girin girin kan cogo min na i t'a dɔn yɛrɛ ko ne yɛrɛ ko ne yɛrɛ ka kalandenw don i yɛrɛ se k'o dɔn a bɛ kɛ n'a fɔ maa wɛrɛ de bɛ centre la nin min tɛ buwa yɛrɛ ye eh? o sɔrɔla tuma san bɛ ka gosili kɛ an y'a lajɛ k'an ka bɔgɔ biriki gosi an ye biriki ba duuru ani dɔɔni an y'o gosi bɔgɔ biriki la a 2000 2011 ka sɔrɔ ka so ninnu jɔ bon ka sɔrɔ y'a faamuya b'a la k'a dayɛlɛli kɛ an ka kayi faamaba ninnu k'u bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ lajɛlen nana a dayɛlɛli la so in bɛ dayɛlɛ eh, waati min na bon an bɛ baara min fana la nin kunfɛ baara tɛ an yamaruyalen bɛ nin baara nin fana parce que récépissé de b'an bolo awɔ a t'i n'a fɔ eh, mɔgɔ dɔ bɛ non o tɛ dɛ récépissé de b'an bolo ni yamaruya bɛ kɛ nin baara in kɛli la maa minnu ka baara ye nin ye ne kɔni i n'a fɔ nin baara i n'a fɔ kunkolo belibana bɛ se ka y'a la i bɛ se ka problème sɔrɔ i kunkolo la walima a bɛ se ka kɛ fa ye a bɛ se k'o n'a ɲɔgɔnna ye donc baara in bɛ boli o de kan an bɛ se ka bana caman furakɛ ni ala ka diɲɛ ye mais an yɛrɛ yɛrɛ sigikunba yɛrɛ de o de filɛ an filɛ ka min kɛ nin ye n'u nana u bila an fɛ yan dɔrɔn ka dɔɔni di u bɛ sɔrɔ k'i ban u la an t'u ye an t'u cogoya dɔn mais ne bɛna kɛ cogo di ne kɔni tɛ se k'a fɔ ko n bɛ n ɲɔgɔn adamaden ɲɔgɔn ye nin lahala la o nana dilan ma n m'u ka mɔgɔw ye ka ban k'a fɔ n ko tuguni n bɛna o labila labila cogo dɔ la yɛrɛ kɔni tɛ se ka kɛ tɔɔrɔ min bi yan alahu subahana wa taala dɔrɔn dɔrɔn dɔrɔn dɔrɔn de bɛ yan tɔɔrɔ dan dɔn ne yɛrɛ y'a lajɛ a balo balimakɛ n bɛ ka kuma ni ala de cɛ la yan malo cinquante tile saba de don tile saba malo cinquante kelen e k'o lajɛ i tɛ commerçant ye i tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ balo cogo di nka ni maa ye fɛn fɛn kɛ ala kama ala bɛ k'i dɛmɛbaga ye maa si tɛ ka foyi kɛ ala kama ni alahu taala m'a dɛmɛ ka e fo ka na bi ka na yan bi la première fois a ka se k'a lɔn kayi yɛrɛ kɔnɔ yan degun jumɛn bɛ yan fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn bɛ yen o fana ala dɛmɛ dɔ de ye o o fana ala dɛmɛba dɔ de ye mɔgɔ ni ca mɔgɔ mɔgɔ nɔmuruw bɛ yan bon nin ye musow ka musow fana ka wɔrɔ filɛ nin fɛ n'a tilala an bɛ taa o fana yɔrɔ la musow ka wɔrɔ fana bɛ yen bon an kɛrɛfɛ jamana ni mɔgɔ caman fana bɛ a centre nin kɔnɔ yan mais kayi ville yɛrɛ yɛrɛ bana mɔgɔ ka ca a la fo k'a fɔ k'a dama tɛmɛna kayi yɛrɛ ville yɛrɛ kɔnɔ donc voilà an bɛ nin baara in kɔnɔ i m'a ye hali ga nin fitini min filɛ finteni filɛ waati min nɔni a normalement ga ninnu man ka kɛ tan tan hali finteni waati min filɛ sisan k'u kɛ eh, tilema kɛ nin finteni kɔnɔ finteniba min bɛ bɔ bon u bɛ nin de kɔnɔ nin cogo nin kɛɲɛ la i n'a fɔ an balimakɛ yɛrɛ min filɛ k'a lakali wa an balimakɛ min filɛ k'a fɔ nin sisan ne tɛ nin fa dɔn n t'a ba dɔn walahi n t'a dɔn ala ta min yɛrɛ fana ye so ninnu mansɔnya kɛ an ye biriki gosi mɔgɔ minnu ye nin soden kɔnɔntɔn jɔ wolonwula filɛ yan fila filɛ yan fɛ o kɔnɔntɔn ye min fana y'o jɔ an t'a fa dɔn an t'a ba dɔn a bɔra fo jɛnɛ a nana kayi fa donna a la mɔgɔ t'a la anw de y'a minɛ k'a furakɛ bon mansɔnkɛ min tun b'a fɛ ka so in jɔ a dɛsɛra so in na a ko ko n'ale ye so jɔ ko sani ka dugu jɛ ko so bɛ ka jɛngɛ aa ne ko n ko bon an ka yafa ɲɔgɔn ma o kɛ waati min na an ka yafa ɲɔgɔn ma kamalen y'i to ne kɛrɛfɛ ko karamɔgɔ ko ne bɛ se ka so in jɔ koyi n ko he salifu fa de b'i la fatɔ ni so jɔ o sa nɔgɔyara kosɛbɛ mais an t'a dɔn ko masɔn don aa ko a ye masɔn minɛnw fɔ ko ka nin san ka nin san ka nin san an y'olu san an sɔrɔla ka a d'a ma ale de ye nin so jɔ mais an y'a minɛ ala kama k'a furakɛ ja masɔn don a fana ye nin bɛɛ lajɛlen jɔ ale de bolo nɔ filɛ nin an yɛrɛ ka maa furakɛlen han ale de bolonɔ filɛ nin ye bon n'i y'a ye k'a fɔ o la i b'a ye k'a fɔ degun ka bon fo ka taa damatɛmɛ an bɛ yaala mɔgɔ dɔw bɛ n'u ye tiɲɛniw kɛ an b'o fana minɛ n'a sɔrɔ lujuratɔw don an b'a lɔn kayi yan mɔgɔ eh, mali yɛrɛ kɔnɔ yan ninnu ka problème ka ca cogo min na mɔgɔ jogin ni mɔgɔ bana la bon i b'a dɔn a ko ka gɛlɛn bon an b'a furakɛli kɛ comprimé tɛ anw bolo an tɛ pikiri kɛ an ka farafin fura lawale la an bɛnbakɛw tun bɛ nin bana jugu ninnu furakɛla ni sira minnu ye an fana b'a furakɛ ni o de sira ye an tɛ comprimé d'u ma parce que an t'o dɔn an tɛ se ka pikiri k'u la sabula an t'o dɔn mais an ka traditionnel n'o y'an ka lanbe n'an ka farafin fura yɛrɛ la maa caman bɔra nin centre kolo in kɔnɔ yan maa caman tiɲɛ don ni maa min nabila sisan ni 87 ni sisan tɛ o yɛrɛ ka jan an tɛ 87 ta o la bon hakili se k'o bɛɛ minɛ dɔw bi furakɛ dɔw ti furakɛ centre de don k'a fɔ ko ni maa o maa nana yan i bɛ furakɛ ayi non non non fa t'o fɛn ye dɔw bi furakɛ mais n'i y'a sigi tan ala b'i dɛmɛ tuma dɔ la i bɛ wɔɔrɔ sɔrɔ tuma dɔ la yɛrɛ i tɛ wɔɔrɔ in sɔrɔ tan na i bɛ duuru sɔrɔ min bɛ se ka kɛnɛya maa tan na tuma dɔ la i tɛ duuru yɛrɛ sɔrɔ i bɛ saba sɔrɔ han i bɛ se k'o sɔrɔ a la mais n'i y'a sigi mɔgɔ kɛmɛ sisan a kɛra cogo cogo i bɛ se ka mɔgɔ bi naani mɔgɔ bi duuru i bɛ se k'o sɔrɔ a la walima mɔgɔ bi wɔɔrɔ tuma dɔ i bɛ se k'o sɔrɔ komi san o san an bɛ labilali kɛ minnu kan ka labila komi o ma dogo kayikaw la yan san san an bɛ maaw wele ka bâche siri maa minnu bɛna labila ka se k'olu labila ka sɔrɔ 2011 ka n'a bila yɔrɔ min na an ye maa min labila o kɔnɔ a ka bɛrɛ t'a jɛ maa bi saba ni dɔɔni n bɛ se ka min fɔ o kunna a bɛ maa bi saba ani dɔɔni bɔ o dɔw yɛrɛ bɛ yen halisa o bɛ yan depuis en 2009 mais olu ma se ka kɛnɛya. u b'an bolo yan i ye nin kabako ye banabagatɔ de b'an bolo yan o nana a depuis en 2009 ka yama filɛ kɛ banabagatɔ de b'an bolo yan o bɛ yan kabi 2009 o ye sɛmaru ye halisa a ma se ka kɛnɛya tiɲɛ yɛrɛ la mais dɔw yɛrɛ bɛ na o kɔfɛ dɔrɔn san kelen dɔɔni komi ni maa min y'a fɔ n bɛ fa furakɛ kalo kelen kalo fila o t'a dɔn fa tɛ se ka furakɛ kalo kelen kalo fila ni fatɔ kɛnɛyara san fila kɔnɔ kɛnɛya yɛrɛ yɛrɛ la ala kan ka barika da o la kosɛbɛ a faamuna a wa i bɛ se ka ala barika da o la o de yɔrɔ kosɔn n bɛ se ka dɔɔni min fɔ a ye o de filɛ nin ye